An balima bamanankanmɛnnaw an bɛ badabada fo lase aw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ diɲɛ fan o fan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin ye aw ka bamanankan kunnafoni a waati o selen ye bi bamanankan kunnafoni an b'a daminɛ an ka marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Sikaso marabolo ye an b'a jira aw la k'a fɔ kunun n'o bɛnna dɛnɛ ma mɛ kalo tile seegin san ba fila ani san mugan ani saba min ye Sikaso marabolo kɔnɔna na ekɔliso caman de bɛ yen minnu ye trimestre kɔni daminɛ kunun dɛnɛndon n'o bɛnna mɛ kalo tile seegin ma san ba fila ani san mugan ani saba an b'a jira aw la k'a fɔ ekɔliso minnu kɔni ye trimestre kɔn daminɛ a bɛ daminɛ baki BT1 ani BT2 jango o ka se ka examen minnu labɛnna jamana maa ɲɛmaaw fɛ o ka se k' olu labɛn ka ɲɛ kosɛbɛ an taamana ka taa complexe scolaire Fatumata Kulibali la an y'a ye k'a fɔ min ye baara ninnu tun bɛ ka daminɛ kosɛbɛ ekɔlidenw y'a jira k'a fɔ olu kun hakili kun sigilen don fo ka taa bila ekɔlimɛtiri ani ekɔliso ɲɛmɔgɔso bɛɛ lajɛlen kɔfɛ o y'a jira k'a fɔ olu ye labɛnw bɛɛ lajɛlen kɔn sabati walasa ekɔlidenw ka se ka trimestre kɛ ka ɲɛ janko o ka se ka examen national ni k'a baara ninnu tɛmɛ ko ɲɛ u bolo cogo min na an b'a jira aw la k'a fɔ kabi kunun nɛgɛ kaɲɛ seegin waati baara ninnu kɔn daminɛna ekɔliso caman na kɛrɛnkɛrɛn na complexe scolaire Fatumata Kulibali an fɛ Sikaso marabolo yɛrɛ o kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka jaabi ɲuman di an ma n'o tɛmɛna ka bɔ yen an bɛ taa jamana kɔrɔnyanfan fɛ an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na min ye lakanabaliya ye a bɛ ka maa caman de kɔn kamana gan bi bi in na jamana kɔrɔnyanfan fɛ a jirala k'a fɔ ko min ye maliyɛn maa ba seegin bɔɲɔgɔnko olu kɔn dalen bɛ olu kɔn dagalen bɛ Mali ani Nizɛri dancɛ la o kunnafoni kɔn dira jɛkulu fɛ jɛkulu minnu ka baara bɛnnen don bunadamadenya ka lafasali ma o ye kɔni ye kunnafoni kɔn di nin dɔgɔkun kɔnɔna na min ka sanga ni lakanabaliya ye maliden caman de bɛ jamana kɔrɔnyanfan fɛ olu kɔni b'o la ka taga u yɛrɛ kalifa Nizɛri dancɛ ani Mali dancɛ la k'a bɛ maa ba seegin bɔɲɔgɔn kɔn bɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni jamana maa ɲɛmɔgɔ kɔni ye référendum dati min sigi malidenw ye min bɛna daminɛ zuwɛn kalo tile tan ani kelen ani zuwɛn kalo tile tan ani seegin san ba fila ani san mugan ani saba yɛrɛ kɔnɔna na ka sanga n'o baara ye jamana maa ɲɛmaaw kɔni ye fɛɛrɛw sigi sen kan lakana ka se ka sabati yɔrɔ minnu na lakanabaliya kɔn bɛ ka maa caman kɔn kana kamana gan fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ olu la an b'a jira aw la k'a fɔ o ye jamana maa ɲɛmaaw kɔn hakilinata ye an b'a jira aw la k'a fɔ min ye lakana ye a ka se ka sabati Mali fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ walasa min ye référendum ye a ka se ka labɛn nka o fana tɛ maa caman hakilinata ye dɔw y'a jira k'a fɔ nin waati na ko référendum ko a man ka kɛ sabula ko min ye lakanabaliya k'a bɛ ka yɔrɔ caman de bali nin waati na ka se ka vote kɔn kɛ an b'a jira aw la k'a fɔ o bɛɛ la jamana maa ɲɛmaaw kɔni a jira k'a fɔ olu na fɛɛrɛw sigi sen kan walasa lakana a ka se ka sabati min ye referendum ye a ka se ka kɛ jamana fan tan ani naani bɛɛ lajɛlen yɛrɛ o kɔnɔna na n'an bɔra an ka jamana kɔnɔna na an bɛ taa Sudan an b'a jira aw la k'a fɔ min ye Sudan halisa min ye olu kɔni bɛ ka katabanaani kɔni kɛ ɲɔgɔn na nin waati in na sabula Sudan bi bi in na a jira k'a fɔ ko min ye maa miliyɔn fila bɔɲɔgɔn ko ni jan ma kɛ i k'a dɔn k'a fɔ kɔngɔ kɔn bɛna kɛ olu sata ye ɲina san yɛrɛ o kɔnɔna na ka sanga ni kɛlɛ min kɔn kɛlen bɛ nin waati na Sudan jamana kɔnɔna na an b'a jira aw la k'a fɔ kɛlɛ kɔn kɛlen bɛ maa fila olu ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ ye jaratigiba ye Sudan jamana kɔnɔna na wa a bɛɛ ye zenerali ye an b'a jira aw la k'a fɔ nin waati in na halisa olu kɔn bɛ ka sigikafɔba ni ko ninnu don Arabie Saoudite jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya Jeddah ninnu sigikafɔ ninnu kɔn ma se ka taa ɲɛfɛ abada min fana ye Union africaine ye fo ka taa bila Union européenne ani ONU olu bɛɛ lajɛlen kɔn bɛ ka jira k'a fɔ nin waati na olu kɔn kamana galen bɛ nin waati in na sabula olu ye sigikafɔba ni k'o kɛ a ma se ka ɲɛ sɔrɔ wa kuma fana kɛra maaba ninnu fila fɛ olu kɔn ma se ka a ko ɲɛ sɔrɔ sabula a jira k'a fɔ ninnu kɛlɛ kɔni kɛlɛ kɔni bɛ ka taa ɲɛfɛ sanga a n'a ka waati bɛɛ min ye jɛkulu minnu ka baara bɛnnen don buna adamadenya yɛrɛ ka lafasali ma olu y'a jira k'a fɔ olu kɔni kamana gannen bɛ an bɛ don min na fɔ bi bi in na Sudan jamana kɔnɔna na ko maa ba yirika olu kɔni bɛ ka u boli nin waati in na kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔw fana taara jamana wɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya ani Arabie Saoudite ani jamana wɛrɛ fo ka taa bila Cad ani k'a dɔn k'a fɔ ani jamana wɛrɛ an b'a jira aw la k'a fɔ ko a jirala k'a fɔ ko ni jan kɔn ma kɛ ko min ye maa miliyɔn fila olu bɛna kɛ sata ye kɔngɔ fɛ ni Sudan jamana kɔnɔna janko kɛlɛ min kɔn bɛ ka kɛ an b'a jira aw la k'a fɔ diɲɛ ma don o don min ye mugu ci ani maa caman de bɛ yen olu kɔn bɛ boli ka jamana yɛrɛ to sabula jamana ka kalan nin waati in na o tɛmɛnen kɔfɛ ka sanga ni Sudan gɛlɛya ye an b'a jira aw la k'a fɔ Qatar olu kɔni dɛmɛ kɔn ta ka ɲɛsin Sudaniw ma bi bi in na nin waati in na a dɔ la o ye balo ani dumuni fo ka taa bila fara fɔlɔ ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔn taara Sudan jamana kɔnɔna na ka sanga ni réfugiés minnu kɔn bɛ ka dancɛw kɔn bila nin waati in na ka taa dugu yɛrɛ wɛrɛ ni fura kofɔlenw kɔn taara di olu ma an bɛ don min na fɔ bi bi in na Qatar kɔni a jira k'a fɔ olu seko ani u damayira u bɛ n'o kɛ Sudanɛw ye jango u bɛ degun min kɔnɔna na an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka jisuma kɔn kɛ a fura ye Russie ani Ukraine ni ɲɔgɔn cɛ halisa bɔnɛni kɔn b'a kinda la sabula o bɛ pan ka wasili kɛ min ye Putin ale kɔn bɛ ka taa a ka gosili fɛ min ye kunun Putin ale kɔni gosili kɛ a jira k'a fɔ ko maa naani bɔɲɔgɔn olu kɔn bɔnɛna u ni na an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɔn bɛ kɛ dabalibanko ye bi bi in na jamana caman kɔn ɲɛ na sabula min ye jamana fila ninnu kɔni olu kɔni bɛ ka ɲɔgɔn gosi tuma dɔw ni Ukraine n'a ma gosili kɛ Russie yɛrɛ bɛ gosili kɛ nka an b'a ye k'a fɔ gosili na Russie ka gosili kɔn ka jugu sabula Putin kalikan de min ye diɲɛmaa bɛɛ ka bɛɛ lajɛlen kɔn kamana gan minnu ko u bɛ olu ka jamana kɔn kɛlɛ Putin dela k'a fɔ a ko a ka jamana ko i k'a dɔn k'a fɔ a tɛ to maa si bolo abada k'a bɛ maa minnu hakili la k'olu ka jamana k'a bɛ tila ko a tɛ tila i b'a dɔn k'a fɔ kunun kɔni a ye gosili kɔn kɛ min ye maa naani bɔɲɔgɔn olu kɔn bɔnɛna u ni na a jirala k'a fɔ ko maa minnu maa minnu kɔn jogila k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ maa mugan a n'a kunkanfɛn bɔ nka o bɛɛ la i k'a dɔn k'a fɔ Zelensky a kɔn bɛ ka taa ni a ka dɛmɛ ye walasa dɛmɛ sugu minnu a ka dɛmɛ ɲini diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen fɛ u ka se ka dɛmɛ di ale ma ale kɔn ka se ka Putin kɔn kɛlɛ an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɔn gɛlɛya dan tɛ nin waati in na min ye diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen kɔn kamanagannen don bɛɛ kɔni ka seko ni damajira ka bɛɛ lajɛlen kɔn dɛsɛla bɛɛ kɔn sigilen bɛ nin waati na k'o lajɛ nka nin waati in na min ye Zelensky ye n'o ye Ukraine peresidanba ye a kɔn bɛ ka tɛgɛ dɛ diɲɛmaa bɛɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka se ka ale kɔn dɛmɛ walasa ale se ka ale kɔn ka se ka se sɔrɔ ka Putin kɔn kɛlɛ nin waati na nka Putin fana kalikan don i k'a dɔn k'a fɔ min ye a ka jamana n'o ye Ukraine i k'a dɔn k'a fɔ a t'a to maa si bolo abada ko sabula min Ukraine a bɛ ale ka dugukolo de sanfɛ an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka jisuma kɛ a fura ye bi bamanankan kunnafoni an b'a kuncɛ ni min ye o de ye burukina faso an b'a jira aw la k'a fɔ halisa kapitɛni Ibrahim Tarawele a kɔni bɛ ka taa ni kɛlɛ kɔni ye sabula kapitɛni Ibrahim Tarawele a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni bɛna kɛlɛ dɔnsen de falen ka se ka se sɔrɔ maa jugu kan min ye kapitɛni Ibrahim Tarawele a y'a jira k'a fɔ a b'a ɲini burukinafasokaw bɛɛ lajɛlen fɛ maa si kana sɔn abada k'i bolo da i sen kan bɛɛ ka bɔ ka fara jamana maa ɲɛmɔgɔ kan ka se ka se kɔn sɔrɔ walasa ka se ka maa jugu kɔn kɛlɛ nin waati in na an b'a jira aw la k'a fɔ min ye Niger dancɛw ani burukina dancɛw ani mali dancɛw a jirala k'a fɔ ko maa jugu kɔn bɛ ka o ɲa de da ye min na sanga ni waati bɛɛ u kɔn bɛ bagabali ta ka ɲɛsin maaw ma ka bon adamadenw ni kɛnɛ karaba o de ye fɛn min kɔn cɛ man ɲi abada sabula jamana dancɛ fila na a bɛɛ lajɛlen kɔn ka kalan a fɔlɔ Niger fo ka taa bila mali ani i k'a dɔn k'a fɔ burukina faso bi bi na burukinata kɔni hali n'a ka jugu nka kapitɛni Ibrahim Tarawele ale kɔn bɛ ka fɛɛrɛ kɔn sɔrɔ ka se ka dankari maa jugu la an b'a jira aw la k'a fɔ min ye se kɔni kapitɛni Ibrahim Tarawele a n'a ka cɛdenw u kɔn bɛ k'o sɔrɔ nin waati in na maa jugu kɔn kan u ka jamana yɛrɛ kɔnɔ jango maa jugu kɔn bɛ k'u yɛrɛ ɲini nin waati na hali n'o bɛɛ la ni maa jugu kɔn bɛ ka taa n'u ka bagabali ye ka bɛna adamadenw kɔn bɔnɛ u ni na kapitɛni Ibrahim Tarawele a y'a jira k'a fɔ nin waati in na olu kɔni dɔnsen kɔn falen ka se ka olu ta sara ka se ka tajurubere ni k'o ta ka ɲɛsin maa jugu ma nin waati in na burukina faso jamana kɔnɔna na nka o bɛɛ la ta min ye maa jugu fana o fana bɛ ka taga n'u ka bagabali ye ani k'a dɔn k'a fɔ ka se ka sibilakaw k'olu bɔnɛ u ni na an b'a jira aw la k'a fɔ a ko kɔni a kɔn gɛlɛya dan tɛ kapitɛni Ibrahim Tarawele a kalikan don nin waati na ka se ka dankari maa jugu la burukinafaso jamana kɔnɔna na ka se k'o silatunu walasa bɛn ani lafiya o ka se ka na burukinafaso jamana yɛrɛ o kɔnɔna na an balimaw an sera ka kunnafoni minw sɔrɔ ka lase aw ma o de kɛra nin ye an bɛ dugawu de kɛ sa a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ